ichi chidali chibayo chapadera nanga nditi chiyani kusokonekera kwa mthupi kapena msungwana woyamba adali otalikirapo sadali owonda kapena onenepa koma adali pakati penipeni pa mitundu iwiriyi ndipo ndidayang'ana zovala zake diresi ndi juzi lake zidali zoyenera mkazi wa bwana wamkulu ndipo maso anga atatsikira pansi pake ndidaona kuti mapazi ake adali atavala nsapato za mtengo wapatali ndikudziwa nkadamuyandikira ndikumuuza kuti zovala zimene wavalazo ndi zakwa bmg shoppings ku blantyre sakadanditsutsa nayo miyendo yake sidali yongoyendera kukhayi komanso idali yowumbidwa bwino ndipo amayigwedeza mosavutika ngati mafupa ake adatsiridwa girisi pamimba napo padali see osatulukira kunja ngati sankadya kanthu ndikati ndinene za khosi ndiye ndendende ndi malumikiza thupi ndi mutu mosangalatsa sindidalekerere ndidakweza maso anga pa iye nkhope yakuda ndimayidziwa nayo yoyera ndimayidziwanso koma ya namwaliyo inali yakuti ukayiona ndiye kuti umange mfundo yoti idali gulu lapadera nkhope imeneyi idalibe ziphuphu yi idali see kusalala ngati kanyatsi kamene sikadayambe kumenyedwa ndi dzuwa kusonyeza kuti chauta adayionongera nthawi pomwe ankayiumba nawo anthu poona mtsikanayo amati mulungu wamphamvu zonseyo adachita izi pofuna kuonetsa luso lake kwa ine kudatsala nkoti namwaliyo atsekule kukamwa kuti mano ake amuchitire umboni zoona Atatsekula pakamwa poyankhula ndi mnzake, adaonetsa mano oyera ngati mkaka. Moti nditamuyang'ana msungwanayo mwakanthawi kochepa ndinaiwala zambiri. Ndidatsimikiza kuti ndikadatha kunyanyala maphunziro kuti iye ndi ine timange banja. Chidatsala n'choti adziwe mfundo zanga. Anthu sadandisiyire nthochiyi ndekha ayi. Dilesi kumukhala ngati lobadwa nalo, adatero mgulitsi wa nthochi woyamba uja. Akazi ambiri amamuyang'ana msungwanayo mogonjera maso awo pa iye. Uku kudali ngati kutsitira nsembe chifukwa nawo omwe adali chete adayamba kulankhula za iye. Mwaona, shulayi ndi yosowa. Tsitsi nalo kukongola ngati logula. Utaiona kamodzi kokha pa moyo wako wonse sungadabwe. adatero mgulitsi yemwe adandipatsa nthochi yolawa uja mkulu mawu sakuthawa siwe wekha wokusilira mbeta yokongolayi kwa amene ali mamuna uli naye mbwalo imodzi ndipo ndingalole kuti indidulire mpamba ikafika pano adatero mgulitsi wa nthochi wachiwiri ndagoma apa patuluka ngenge ya namwali sukuona kudziko chakomwe yadzichita yonjeza ndi daliso yomwe adayipatsa chauta adateronso mgulitsi yemwe adandipatsa nthochi uja. Poti yamaliza sutikesi yonse, sitingathe kugwira mate anga ayi. Ndigwa nawo m'bwalo la mpikisano. Koma mwana wamkazi kunyada komuyenera. Nthawiyi n'kuti ndisadamalize kusenda nthochi yanga yolawa ija. Ndidali ndikumuyang'ana mtsikana uja popeza tsopano adasala pang'ono kufika komwe ndidali. ndipo pamene namwali adatsekula kamwa nkuyankhula ndi mnzake uja ndinamvetsa chifukwa chake opikisana nanewa asadalole kuti namwaliyo adutse popanda kuyankhulapo mnzake wamsungwanayo adali wamfupi wonenepa ndipo adali ndi masaya akulu zimaoneka ngati m'masaya mwake anabisamo mbamu ya nsima nthawi yomweyo ndidamutcha Na masaya chamumtima ngakhale tsitsi lake lidali ndi mathevule madiledi inu sizidamuthandize kumukongoletsa nayo nkhope yake idali yakuda ichi chidandipangisa kuganiza kuti mwina mtima wake udali woyipa musandifunse zambiri padakali pano koma choti mudziwe ine mtima wanga unali pa mzake uja